daalụkwanụ ndị igbo m ji eme ọnụ afa m bụ nwada Chizzy abịa m n'ụbọchị taa ka mụ na gị nwee mkparịta ụka gị bụ nwa igbo na-ekili m ee kedu ka ọ bụ na ife na-eme na gburugburu gị ọ dịka i were obele akwa wee kechie anya gị ee ọ dịzịa ka ma ọ metụrọ gị n'arụ ọ gbasara gị igbo bụkwa na onye aghala nwanne ya ọkwa na igbo na-azụ ụmụaka ka ihe ọ pụta na gburugburu gị ebe ahụ i si bido ebe ahụ i to ebe ị na-alụ ọrụ ị na-anọkwa eche kedu ihe m nwere ike ime ka m kwalite ụmụaka anyị na-eto eto kedu ife m nwere ike ime hmm? ego a na-eje eje ebe a na-aṅụ mmanya akụọlụ m doremi kedu ọ doremi ka ọ domire ama m ka a na-akpọ ya unu gbaalụkwa m akụọlụ gị ya ego a bụ ego nwere ike ịkwụ ụgwọ ụlọ akwụkwọ mmadụ ịtọ n'afọ ma mmadụ ịnọ n'afọ ma ọ karịa i were ya tukwulu anị zaa ọgaranya gbarie ya akụọlụ gị aka ka m jụọ gị ọgaranya asịrọkwa m gị enwetana onwe gị maka na ọ bụrọ mụ na gị so wee taa afụfụ kpata ego ma ife m na-ekwu bụ ọ na-adịkwanụ mma ka ọgaranya zụọ ọgaranya ibe ya okwu m abụrụ gịnị ka ị na-enweta onwe gị na-echetakwa ụmụ ogbenye na-echetakwa ndị na-enenye gị anya n'aka ka ị nyelụ fa aka kama ị ya-aṅụ ụgwọ akwụkwọ mmadụ iri ṅụọnụ nke mmadụ ise were nke ise a wee zụọ mmadụ ise maka enwerọ onye ma echi onye ma echi bụ afa mmadụ ka ife m na-ekwu enwekwe ndị ọgaranya ama ama n'anị igbo dịka afọ iri abụọ maọbụ afọ iri gara aga ya bụ ndị ọgaranya taa enwekwa ihe ha chịzikwa hmm? enweghị ihe ha chị maka gịnị maka na ha kwadorọ onwe ha ọfụma maka enwere ike fa zụrụ ndị kwesịrị inyelụ fa aka fa kwụrụ ruo mgbe ebighị ebi mana ife nkụzi na ife mmụta nyelụ mụ na gị na-abụ na ka anyị na-ala ego ka anyị nyere ụmụ nwanne anyị aka ka ị nọ obodo oyibo ị nọtụ i chee na gburugburu be gị jụọ ka ife i nwere ike ime e nwere onye i nwere ike inyere aka ọ bụrụ na ọ dị gị n'aka i nwere ike inwere inyere aka inyere aka ọ bụrụ na i nwerọ i zuo ike mana ife m na-ayọ gị gị bụ nwa igbo nwere ego a na-akpọ gị alụsị ego na-esi isi na-aza isi a na-aza gị akwụkwọ ego enwekwa ihe nọ na ya mana i nyelu nwa ogbenye aka site n'obi gị niile ị fụ na nwa ogbenye ama echefu gị e nwe mgbe mmadụ ga-agarute na ndụ akụ na ụba na ihe niile arapụ ya sọ ihe ya-afọrọ gị na ndụ gị bụ ihe ọma i meere mmadụ ibe gị ị ghọta onye na-eme ihe ọma adị efu ụzọ nke ọzọ dị ka ibe ya bụrụ gịnị ejina ihe ọjọọ akwụ ụgwọ ihe ọma mmadụ meelụ gị ife ọma gị bụ nwa okorobịa nwa agbọghọbịa na-eto eto were ihe ọma kwụọ ya ụgwọ ya mmadụ wepụta ego ya zụọ gị kenegodi ya na ọ zụrụ gị maka ọtụtụ mgbe afụgo m ndị wepụtara ego ha wee zụọ mmadụ na mahadum mbọsị onye a agụcha na mahadum mesie ife na mahadum ọ ma agwadị onye a zụrụ ya sị ya hei ekenekwa m gị otu i si wepụta ego gị zụọ m ọ dịzi ka onye a melu ife a bụ onye iberibe okwu m bụ gịnị nyere onye ị ka mma aka gị bụ onye a ka mma nwee obi ekene daalụkwanụ ndị Igbo nke m oo ekenekwa m